eachtra ar an mbuachaill agus ar na trí healaí a bhí faoi dhraíocht. Ag Rinn Cúluisce in iarthar Chondae Chorcaí, ritheann an fharraige i bhfad isteach insa tír i gcosúlacht le habhann. agus is gnách leis na buachaillí a chónaíonn in aice na háite cruinniú ar a bruach i laethe breátha ag imirt cleas. Lá dá raibh buachaill timpeall ceithre bliana déag d'aois ina aonar chois na trá. Do bhí sé ag féachaint gan fhaitíos ar an bhfarraige ina raibh luisne glasuaine ó thaitneamh na gréine. agus gan gal gaoithe in san aer. Ba mhinic roimhe sin do shuí sé le hais na taoide do bhí anois ag bualadh i gcoinne na gcloch fá na bhun. Ach shíl sé nach bhfeicfeadh sé ariamh aghaidh an uisce níos dea-scéimhiúla agus dúirt sé leis féin dá mbeadh bád aige gur fonnmhar a rachadh sé ag bádóireacht. Ach ní raibh bád ina radharc. Le linn féachaint timpeall air, do chonaic sé clár adhmaid i bhfogas dó, agus ins an am gcéanna do dhearc sé trí h-eala ag snámh ar bharr an locha agus iad ag teacht fá n-a dhéin. D'iompaíodar anseo agus ansiúd, ach i ndiaidh tamaill gearr thángadar 'na láthair. Do ghlac lúcháir mhór an buachaill ag feiscint cruth na n-éan. Thiomairg sé an méid bruscar aráin a bhí in a phóca agus do thug sé dóibh é le hithe. Mheas sé nár b'éan fiánta iad. Dhealraíodar a bheith chomh ceannsa muinteartha sin. Théidís comhgarach go leor dhó ach gach uair a thug sé iarracht ar bhreith orthu do theip air cuimilt leo. Ní rabhadar i bhfad ina chóngar an tráth a shamhlaíodar do bheith ag dul fós níos mó i mbreáthacht agus i dtaitneamhacht agus do neartaigh a mhian a bhreith orthu. B'as a dhúil a chur i bhfeidhm, rug sé ar an gclár adhmaid, shuigh sé air agus do lean na healaí. Sheol sé an clár de réir a thoile lena lámha do thumadh Sheol sé an clár de réir a thoile lena lámha a thumadh go dian ins an uisce mar is gnách a dhéanamh le maidí rámha. Choinníodar na healaí a mbealach roimhe, ach níorbh fhéidir leis teacht suas leo. Ba ghearr go bhfuair sé é féin i lár na farraige. Bhí sé tuirseach agus do chaith stad de iomramh, agus leis sin d'iompaigh a líthe ann ar eagla nach dtiocfadh leis casadh ar ais ar ais go dtí'n tír. Ach chnuasaíodar na héin timpeall air mar bheidís ag iarraidh a bhuaireamh a chiúnadh agus chuireadar de fhiacha air a ghuais a dhearmad. Le cion dóibh shín sé a lámh go dithneasach chun breith ar an gceann ba bhreátha dhíobh, ach do luigh sé ró-throm ar thaobh den gclár, do chaill sé a ghreim agus do thit sé isteach i dtonna na farraige. An tráth a mhúscail sé ó na gcéad chritheaglaibh a tháinig air, is amhlaidh a bhí sé sínte ar leaba chlúimh éin insa gcaisleán ba dheise dár chonaic súil duine riamh, agus trí mhná uaisle ina seasamh le hais na leapa. Thóg ceann díobh lámh an bhuachalla agus d'fhiafraigh dhe go báúil conas a tharla dhó a bheith insan áit sin. Níl fhios agam féin ar sin, dúirt an buachaill, agus d'inis sé dhóibh an mí-thapa a tháinig ina shlí. Bhfuil tú sásta fanúint inár bhfochairne go deo? arsa an ceann ba óige díobh. Agus tá fáilte againn romhat. Ach má chónaíonn tú anseo ar feadh trí laethe, Ní fhéadfair maireachtain i do thír féin choíche arís, mar do ghoillfeadh an ghaoth agus an ghrian ort. Bhí aiteas chomh mór sin ina chroí le háilleacht na háite gur gheall sé gan scarúint leo. Thugadar é ó sheomra go seomra den tigh, agus ní raibh ach ceann díobh ag breith barr ar an gceann eile i maisiúlacht agus i saibhreas. le carn óir agus seoda daoire. Léigh sé go minic ar Pharthas agus d'fhiafraigh dhe féin arbh é sin an áit ar ar tugadh an t-ainm céanna. Mhair sé le mór áthas ina dhúthaigh nua ar feadh chúig mbliana. ach fá cheann na haimsire sin do ghlac sé mian dul ar ais ag feiscint a ghaol agus a dhaoine muintire. Ar eagla nár bhféidir dó é sin a dhéanamh, líon sé le brón agus buaireamh aigne gan fhios do na mná uaisle. Lá dá raibh sé ina luí ag bun crainn agus na deora ag sileadh lena ghrua tháinig seanchailleach mhantach chuige agus dúirt sí leis, Má gheallann tú dhomhsa go bpósfaidh tú mé béarfaidh mé thú abhaile amáireach. Ní phósfainn thú, ar sé, dá mba leat saibhreas an domhain. Níor thúisce a chuala sí é ag labhairt na bhfocal seo ná scinn sí as a radharc. Ins an am céanna do dhruid suas leis na trí mná uaisle a bhí fé scáth toir i bhfogas dó ag éisteacht leis an gcomhrá, agus do ghabhadar buíochas leis i dtaobh an fhreagra a thug sé ar an tseanchailligh. agus dúradar mar gheall ar seo go dtógfaidís go dtí a bhaile féin é. In am éirí gréine an lá ina dhiaidh sin, ar mhúscailt dó, bhí sé ina shuí ar turtán ag bhruach na farraige, slí ghearr ó thí a athar. An tráth a d'fhéach sé thairis chonaic sé na trí healaí ag snámh insa láithreach céanna ina rabhadar chúig bliana roimhe sin. Bhíodar ag umhlú a gcinn dó mar bheidís ag rá, Slán leat a chara ár gcroí. Ag déanamh so dhóibh, do thumadar iad féin fán uisce agus d'imíodar gan fhios a dtuairisc. Thriall sé abhaile agus d'inis an scéal atá aithriste anseo. Mar nach raibh de chlann ag a athair agus ag a mháthair ach é, Ní miste a rá gur lúcháireach a bhíodar i dtaobh a fhilleadh agus gan súil aca leis. Bhí íonadh mór ar na daoine do chlois a scéal ach níor chreideadar é gí go raibh lom na fírinne aige. Fá cheann aimsire gearra tháinig cíocras air triall chun na tíre áille a d'fhág sé dus amharc a fháil ar a áit dhúchais agus a chairde. Ach ní raibh eolas aige conas a thiocfadh leis é a dhéanamh. Bhí brón ar a athair agus ar a mháthair é a bheith dá bhfágáil agus iad i dtortaoibh leis, ach ní thóigfeadh sé a gcomhairle. Chuaigh sé go bruach an locha agus do chrom ar chaoi, ach ba neamhthairbheach an gnó, mar ní raibh fios, faisnéis ná rún aige cá ndeachaigh na healaí. Níorbh fhéidir chur de fhiacha air fanúint ó'n áit sin gan casadh arís ann go bhfuair sé bás insa treo céanna.